n'i bɛ maa deli i b'a deli fɛn na fɛn min b'a bolo nka i t'a deli fɛn na fɛn min t'a bolo ne ye siriki jabate deli mɔbili la ne y'a deli paseke ko mɔbili b'a bolo de siriki jabate ne y'a deli paseke ko miliyari b'a bolo de siriki jabate ne y'a deli paseke ko a se b'a ye ka mɔbili di adama jara viebilen ma ɔ nka dɔw ko adama jara viebilen yanni e tun ka bɔ ka nin video kɛ i tun ka kan ka siriki jabate wele an balimaw an ka kuma ni hɔrɔnya yɛrɛ ye sa dɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a taara kaso la i nɔfɛ kalo duuru a dalen bɛ kaso la a mako bɛɛ sara maa o maa b'a dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ jɔ ka d'a kan ko n dara kaso la kun min na ko ko ɲɛnama tɛ o kɛra dɔw ka faamuyali ye ne yɛrɛ dɛmɛbagaw la u ye ne dɛmɛni jɔ ko n dara kaso la kun min na ko ko ɲɛnama tɛ an balimaw n'an bɔra o kaso la mɔgɔw bɛ ka nimoro ko min fɔ ne ka siriki ka nimoro sɔrɔ n ko ne ye siriki ka nimoro ɲini de ka yaala ka siriki ka nimoro ɲini k'a fɔ ko n b'a fɔ a ye maa dɔ bɛ yen n tɛna a tɔgɔ fɔ nin video in na mɛ a bɛ nin histoire in bɛɛ lajɛlen kalama fo ka taa ban a ko viebilen siriki jabate ninnu bɛ cote d'ivoire u tɛ na sisan ɔ n k'e ka nimoro di ne ma ne k'a fɔ a ye o ni sisan cɛ o bɛ kalo naani bɔ e ka nimoro di yan n mago bɛ sidiki jabate la k'a fɔ a ye ko n mago bɛ sidiki jabate la a ka mɔbili di yan o ye ko ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nimoro in t'ale bolo ala y'a kɛ nimoro tun b'o ka madamu bolo a ye sidiki ka kodiwari nimoro di ne ma ne ye sidiki wele siɲɛ kelen n y'a sɔrɔ a ko viebilen n bɛna fɔli la ni n tilala fɔli la n bɛ nimoro d'i ma ɛ safurula n b'i wele sidiki jabate tilala fɔli la sidiki jabate ma ne wele n tilala ka mesazi ci a ma n ko sidiki jabate e ko ko n'i tilala fɔli la k'i bɛ ne wele i ma ne wele mɛ sidiki jabate ne ka mɔbili tiɲɛnen don o don n ye video min kɛ n ye video in kɛ ka n to mɔbili de kɔnɔ mɛ bi mɔbili yɛrɛ bɛ garaji la mɛ mun ye nin bɛɛ se ne ma kalo duuru min ni ne taara kɛ kaso la epi n y'a fɔ ko wariko tɛ yɔrɔ min na wariko tɛ koyi n bɛna segin o yɔrɔ kan mɔgɔw k'o faamu dɛ ne bɛ taa kaso in na waati min na n bɛ baseku tɔgɔ fɔ a ka yafa n ma kuma n'a kɛcogo don ne bɛ taa kaso la waati min na baseku kuyate b'a kalama ne ye kɔntara sɔrɔ 4 miliyɔn o kɔfɛ ka kɔntara wɛrɛ ɲini ye n'a tigi bɛnna 4 miliyɔn a n'a ka maaw ma bɛn a la 1 miliyɔn ne ma sɔn donc ne taara kaso la nin cogo in de la ka kɔntara siɲɛ mɛ ne bɛ taa kaso la don min mɔbili saba de bɛ ne bolo kalo duuru n bɛ bɔ waati min na a y'a sɔrɔ n ka mɔbili bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don a bɛɛ lajɛlen mɔtɛri ɛ mɔbili saba de bɛ ne bolo a bɛɛ lajɛlen mɔbili a mɔtɛri tiɲɛnen don ɛ ni ne taara o kaso la kalo duuru mɔbiliw mɔtɛri tiɲɛna ne bɔra ka na ne mana taa se n ka maa min ma maa minnu bɛ yen n'u kan ka mɔbili di yan olu b'a fɔ ne ma ko taa se sidiki jabate ma ale de kɛra sababu ye i ka nin mɔbili in ka tiɲɛ ne dun donna ko la cogo min ne y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ baseku kuyate ani sidiki jabate fa o tuma ni minnu ko sisan o e kun kan ka sidiki wele o aw kun kan ka siriki ɲininka fɔlɔ ɛseke viebilen b'e wele a b'e sɔrɔ wa ni hɔrɔnya b'a cogo la sɔgɔma ni siriki y'a fa n'a ba fo a kan ka maa fila bɛ mali kɔnɔ a kan ka anw wele a kan ka anw de wele fɔlɔ k'a lajɛ ayiwa karisa mun bɛ aw la bi aw taabolo bɛ cogo di ɛ nka siriki t'o kɛ ni siriki t'o kɛ a tɛ ne ka apɛli ta siriki tɛ ne ka appel ta n b'a weleli min kɛ a tɛ n ka appel ta n bɛ messagew ci a ma a tɛ n ka appel ta ka n ka degun fɔ a ye n'o ye mobiliko degun ye siriki yɛrɛ nan'i kanto ne ma a ye message laban min ci ne ma a ko a bɛna mobili a bɛ mobili san ka di yan o fɔlen ni sisan cɛ o fana bɛ kalo naani bɔ k'ale bɛ mobili san ka di ne ma ɔ ni min ye mobili ko bali n ma se ka mobili san ka d'i ma n'i y'o fɔ ne ɲɛna ne b'o faamu nka ni ne ɲɛ b'a la e bɛ ka bɔ ka miliyari fete k'a fɔ e ye miliyaridɛri ye miliyari camanba de b'e kun a donna tan a bɔra tan nin dun bɛ ne ni e cɛ e b'o kalama an ka boli to bɔrɔ kɔnɔ k'a sɔn o de ka fusa kaso in kɔnɔ yen ko caman kɛra maa caman bɛ kuma i t'a kalama dɛ maa caman bɛ kuma i t'a kalama don dun bɛ k'a la min bɛna a bɛna tobili kɛ n'a nana tobili kɛ a taatɔ ka na di siriki ma ne tun t'u ka dumuni kɛ dɛ kuma kelen kelen paseke dumuni bɛ bɔ ka di ne yɛrɛ ma n ka so yan ka taa di yan ni soko don ne ye so jɔ ka yɛlɛma n ka so kɔnɔ yan 2016 ka a daminɛ 2015 ka ban 2016 ka yɛlɛma a kɔnɔ san mɛ ne sigilen b'o kɔnɔ ne tɛ luwanze la dɛ o dɔw yɛrɛ ko i ye siriki jabate dɛmɛ ko duko don ko ne bɛ n ka du kɔnɔ ala barika la mɛ i bɛ maa de deli fɛn na fɛn min b'a bolo wa gɛlɛya b'i la n'a tɛ isituwariw dɔn a ye isituwariw ɲini k'u dɔn hɔrɔn bɛ ɲamakala deli wa hɔrɔnw yɛrɛ ye kɛlɛmasa kɛlɛmasaw u ye ɲamakalaw furu an ka jamana kɔnɔ yan ka fɛn min fɔ ka da u kan ni jeliw ka kan ka maa tanu bi jeli dɔw y'a dɔn ye dɛ ni jeliw ka kan ka maa tanu bi k'a tigi wale ɲuman dɔn k'a fɔ karisa maa sinɛ tiɲɛna jeliya la e y'anw dɛmɛ fo ka t'i taa kaso la jeliden dɔ nɔfɛ hɔrɔnya tun bɛ kɛ nin cogo in de la o ni ne ye hɔrɔnya ye o ne y'o jeliden k'o dɛmɛ fo ka taa kaso la walahi mali ɲamakalaw a jeliw bɛɛ lajɛlen ka kan ka fara ɲɔgɔn kan dɔw y'a dɔn dɛ ka adama jara viyebilen k'a fo k'a wale ɲuman dɔn n'o tɛ mɔgɔ sɔrɔla siriki jabate ninnu ka so yanni ne ka taa kaso la n da tɛna s'o ma bi ko adama jara viyebilen zuzuw y'an wele ka taa fɔ an ɲɛna k'i k'i dabɔ nin dosiye in na n'i m'i dabɔ a la k'i bɛ taa kaso la n ko ne tɛ n dabɔ a la ne tɛ n dabɔ a la dɛ ka d'a kan maa minnu ye a fɔ ne ɲɛna u y'a fɔ n ye ka da jigiya min kan n b'a se fo a dan hali ni ne yɛrɛ bɛ taa kaso la nka ne tɛn'o fɔ bi o fɔra o i sen bɔ nin dosiye in na n'o tɛ i bɛ taa kaso la ne tɛ maloya k'o fɔ o a maloya tɛ ne na o ne ka kuma kɔfɛ n'a ye maa min diya buru ta i k'o fiyɛ n'a ye maa min diya karalo ta i k'o fiyɛ n'a ye maa min diya balani ta i k'o fɔ walahi min bɛ ne fɛ maa d'a ma ne siriki ma ne ka apɛli ta kabi video fɔlɔ in ma kɛ a tɛ n ka apɛli ta na siriki ye sebe mɔgɔ de ye sebe a b'a ɲɛ maa wɛrɛw de ye mɛ maa min b'a yɛrɛ kɛrɛfɛ a t'a ɲɛ olu ye nka n ka kuma laban ye min ye ne taara kaso la waati min na mama sitan maa minnu kɛra sababu ye ka mama sitan yɛrɛ nɔ don k'a ka nin ko in kɛ jaa mama sitan kun m'a dabɔ siriki ka taa kaso yɛrɛ la a y'a dabɔ siriki k'ale furu ɛ u taara u yɛrɛ yira ne na ko olu de ye mama sitan olu de y'a dɛmɛ wa u y'a dɛmɛ kun min na u dɛsɛra de sidiki ka stafu min bɛ yen u kumana olu fɛ u ma kala don ɲɔgɔn na ka bɛn n'a ye o kosɔn ko in nana se nin degere in na n ko walahi ne ye ko in bɛɛ faamu sisan sidiki jabate a ma sa dɛ ɛ ne ka kuma in a bɛ sidiki de ma o ne kan bɛ sidiki de ma o a ka bɔ k'a fɔ un viyebilen filɛ ka nin kuma min fɔ nin nin tɛ tiɲɛ ye sidiki jabate bɛ taa ne lajɛ don laban min na siriki jabate bɛ taa ne lajɛ don laban min na ɛ n ko siriki jabate kaso la o y'a sɔrɔ a bɔra n ko n bɛ fɛn min ɲini fɛ ni n bɛna o f'i ɲɛna bi mama sitan furu paseke mama sitan tun m'a dabɔ i ka taa kaso la mama sitan y'a dabɔ de i k'ale furu walahi ne de y'a fɔ siriki siriki ka bɔ k'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye o ye nkalon ye wa kan'a fɔ hali sini hali sini nin kuma in ni n y'a kɛ ni faamu min ma sɔrɔ a la ne bɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ o maloya jumɛn bɛ n na maloya kojugu de ye maa o malo san mago la koyi ne bɛ tɔɔrɔ la ne bɛ gɛlɛya la ɛ siriki ye sɛbɛ maaw ye a bɛ k'a kɛ maaw ye aa tiɲɛ na n tɛna se k'o kun dɛ o kuma siriki e ne man ka e wele ka dɛsɛ e la o man ka kɛ kabini ne ma video in kɛ ne ye kalo naani de kɛ n bɛ ka siriki n b'a wele n bɛ mesazi ci a ma a tɛ n jaabi kalo naani ne bɛ nin kuma in fɔ maa minnu ma nin yɔrɔnin faamu n bɛ ka nin fɔ olu de ye u ka nin yɔrɔ in faamu n'o tɛ min b'a fɛ k'a faamu o b'a faamu nka min t'a fɛ k'a faamu o t'a fɛ k'a faamu ɔ o tuma ka bɔ ka n kanubaaw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ siriki jabate o don ta n kun y'o kɛ k'o to mobili kɔnɔ ka n don mobili kɔnɔ nka bi ta in o ma kɛ ka n don mɔbili kɔnɔ dɛ mɔbili yɛrɛ bɛ garazi yɛrɛ la siɲɛ kelen ala sago i sago b'a la